ehe nwanne abịakwana m ọzọ taata achọrọ m ka e leba anya n'ihe bụ achịcha ịma oge niile ewepụta biskit akpọọ ya achịcha ewepụta bred akpọọ ya achịcha i jekwuo n'ụlọ ụka ị fụ a sị gị achịcha nara na ahụ kristi achịcha na mmanya abụla ọbara kristi ọkwa eziokwu mhm. e nwere mkpụrụ osisi a na-akpọ achịcha enwekwu nke a na-akpọ achịcha ede ihe ndị a niile achịcha achịcha ya bụ mgbe ụfọdụ m chọọ idunye nwatakịrị jee gote bred ana m ama ihe m ga-agwa ya m je-asị ya jee gote achịcha achịcha gịnị ka m ga-agwa ya achịcha a na-ebewa ebewa ka ọ wụ achịcha achịcha gịnị ihe niile na ka m sị achịcha nke ahụ eji eri nri ụtụtụ ụmụaka na-ata ee biskit n'ụtụtụ aghọtaghị m ka m je-asị nwatakịrị jee gotere m ma ọ wụ i luo biko nna ị nọta gotere m otu ogbe achịcha ọ wụ i kwuo ogbe achịcha ma na ọ bred ka ọ mara na ọ wụ em biskit ama m nke ọ ga-abụ abụọ ma o gotere m achịcha ihe ndị a niile abụrụ kọwaa m elechaa ya wee sị mba mm-mm, na a ga-akpaba ya oke e nwere ihe a na-akpọ achịcha nee ya ebe a ya bụ nke mbụ e nwere ihe a na-akpọ achịcha ede nee ya ebe a mm? E nwere ihe a na-akpọ achịcha ede nee ya ebe a keezikwa ihe a ga-akpọ bred ọ bụrụ na anyị nwere achịcha nwee achịcha ede gịnịzi ka a ga-akpọ bred maka na a na-akpọkwa ya achịcha ihe ndị a niile bụrụcha achịcha biko ka e ga- ka a ga-esi kpaa ha oke ya mere eji kpọọ bred ekoreko ma ọ wụ achịcha uko ekoreko a na-akpọkwu ma keeki achịcha akpọzie akpọzie bred ekoreko kpọọ br- kpọ- kpọkwa bred achịcha uko Mhm. biskit abụrụkwanụ gịnị ihe eji kpọọ ka m gwere ihe eji kpọọ bred achịcha uko bụ maka na o nwere okoli mana achịcha na wee mewe etinye ya okoli okoli na-enyere ya aka o koo mhm. ewee kpọọ bred achịcha uko asị m na ọ gịnị achịcha uko ma ọ bụ gịnị ekoreko kpọọ biskiti achịcha kere ma ọ bụ achịkere ihe eji kpọọ biskiti achịcha kere maọbụ achịkere bụ achịcha be na-eme a na-ata ya ọ na-ada kirikiri kirikiri n'ọnụ ịma na ọ bụ na biskit ọbụla itinye n'ọnụ na-ada kirikiri ị ga-asị na oge onye mmiri na ikuku abanye ọkwa eziokwu mhm. ya bụ biskit wee bụrụ achịcha kere maọbụ achịkere ọ baghị uru na ị sị mmadụ ee gaa gotere m ee gaa gotere m achịcha ahụ achịcha ahụ a na-ama m ka ị ga-esi wee kọwa ya kpatara na onye ị chọzie ịsị nwatakịrị jee gote biskit ọ hịaba gị ahụ ị ya-ama ihe ị ga-agwa ya a sị gị sụọ ya n'igbo ọ hịaba gị ahụ ị gaghị ama ihe ị ga-agwa ya mana ugbu a ị chọzie ịsụ ya n'igbo sị nwatakịrị gaa gotere gị achịcha kere ma ọ bụ gịnị achịkere ị sị ị chọọ ịsị ya jee gote bred ị ma nke ị ga-esi kwuo ya n'igbo sị nwatakịrị jee gotere gị ekoreko ma ọ bụ achịcha uko achịcha lee ya ebe a achịcha ede lee ya ebe a ekoreko ma ọ bụ achịcha uko lee ya ebe a achịcha ụtọ lee ya ebe a achịkere ma ọ bụ achịchakere lee ya ebe a biko ee ka gị bụ onye Igbo gere m ntị malite tata mata na a bịa na nkụzi ma ọ bụ mkpụrụ okwu mba na mba a sị na ọkwa mba na-ebe n'olu n'olu ọ bụ anyị ka ọ dịrị imebe asụsụ anyị ka o wee gawa agawa n'ọnụ maka ọsụsụ ya bụ ị chọọ izije nwatakịrị ka ọ gaa gote bred sị ya nna were ego a jee gotere m ogbe achịcha uko ndị a na-ere puku naira abụọ ọ wụnọ nke ee bred of 2000 naira ị sị ya jee gote ogbe achịcha e, jee gote ogbe achịcha uko ndị a na-ere ee puku naira abụọ maọbụ naira puku abụọ o mhm. ka ọ ghara ịbụ na anyị anyị kwughe ọnụ ịsụ igbo anyị achọba ihe anyị ga-asụ achọ a ka m bụ nwanne gị nwoke maazị ugoọcha onye nọ ma kpebie na anyị ga na-ewetara gị asụsụ igbo ghere eghe ọrụ anyị bụ imebe asụsụ igbo ọrụ anyị bụ iwulite asụsụ igbo n'okpuru ugoọcha development initiative for igbo language ugoọcha development initiative for igbo language bụ otu mwulite na mmebe asụsụ na omenala igbo biko kwado anyị ọ bụrụ na ị nata ozi anyị mm, ị nata ejijere anyị n'okpo ozi ọbụla ị gbaa mbọ ka i kesanye ya ndị ọzọ opekata mpe ofu onye bikonu o bikonu o eji m isi ntụ na ikpere ala were arịọ gị biko kesanụ kesaanụ ejijere anyị o kesanye ya ndị ọzọ o nwere otu ọbụla ị nọ na ya nụ, kesanye ha ya biko lakụrụ ihe anyị na-eme kwunyekene obi gị o kwunyekene ee tụnyekene ife kwunyekene okwu ee Mm, nke ọzọ abụrụzie soro anyị ọ bụrụ na Facebook ị fụla anyị soro anyị ọ bụrụkwa na ị fụla anyị n'okpo ozi YouTube biko dekwunyere okpo ozi anyị ọ bụrụkwanụ na ebe ọ bụla ị fụla anyị, biko gbaa mbọ ka ị kwado ihe anyị na-eme o a ka m bụ nwanne gị nwoke maazị Ugo Ọcha